takulandirani mu pulogalamu ina yotchedwa yendani ndi niko mu pulogalamu imeneyi tikhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuwafunsa mafunso okhudzana ndi niko kuti atidziwitse kuti iwowo amadziwa zotani Each contestant has the chance to walk away with up to 300,000 kwacha if they answer the questions correctly. Lero tikupitanso ku Machinjiri komwe tikufuna tikumane ndi contestant wina kuti atiuze kuti amadziwa chani. Mukhala ndi ine Ulupire Rina Malenga nde tiyeni. Tafikanso ku Machinjiri komwe tikufuna ticheze ndi contestant wina oti tifuna atiuze kuti iyeyo amadziwa chani malingana ndi Niko ndi ma products amene alipo. E, tiyeni tikumane naye ticheze. Muli bwanji bwana? Ifeso tili bwino. Takulandirani mu program yathu. Ndi omasuka Eya, mwakonzeka tikufunseni mafunso. eya. Sono muli ndi mwayi owina 300,000 kwacha mukapezeka kuti mwayankha mafunso athu onse molondola. nde muli ready Yes. okay nde tisanayambe tikudziweni nkoni pang'ono mutipatse dzina lanu komanso mumapanga chani eh Ine ndine Hadija Amiri. Ndachokera ku Area five Machinjiri. Ndimangokhala sindipanga china chilichonse. olo kageni ayi ndiye kuti mwina apapa mukawina kena kake mupeza kageni kena kake kochita eya ayi zofunika Ndithu. ndiye tiyeni tilowe muvani yathu tikufunseni mafunso tione kuti geni yanu mpamba wake uyamba kutani takulandirani mu vani yathu ya niko Chabwino.
mwakonzeka kuti ndikufunseni mafunso Eya. e, nde muli omasuka Eya. chabwino funso lina lililonse lomwe nditafunse value yake ndi 60000 kwacha pali mafunso 5 zikapezeka kuti funso loyambirira mwayankha molondola kenako la patsogolo lake lipezeka kuti lalakwika ndikuti value ya ndalama yomwe mwawina kale ichepa by 50 ndikuti tikhala ngati tayipanga half Oh, mpaka na timalize mafunso onse 5 chabwino. Eh, funso lanu loyamba kodi membala wamkulu akawonjezera achibale pa polisi yake ya tilinanu funeral policy ali ndi malire owonjezera anthu angati ndi a malire anthu 4 ndi b malire anthu 6 kapena ndi C malire anthu 10? C. C malire anthu 10. Yankho lolondola ndi B malire anthu 6. Ndiye kuti apa value idakali pa 0. Funso lanu lachiwiri. NBS Bank imapereka yankho ya banki ya m'manja yotchedwa Easy Mobile. Pulatifomuyi imathandizira kuti makasitomala azikwaniritsa kugwiritsa ntchito akaunti yawo mosavuta. Komanso amakhala ndi mwayi olandira mphoto zosiyanasiyana akamagwiritsa akauntiyo mowirikiza pogwiritsa ntchito Easy Mobile. Kodi izi ndi A, zoona kapena ndi B, zabodza? A. A, zoona ayi ndithu hadija mwalondola muli ndi 60000 kwacha m'thumba ndiyenso mukusangalala bwanji Ndisangalala kutsogoloku. okay chabwino Ndithu.
funso lanu lachitatu kodi bonasi ya nico life cash plus policy imaperekedwa motani ndi a chaka chilichonse pamene polisi ikuyenda kapena ndi b zaka zinayi zilizonse nthawi yomwe ya polisi kapena ndi c theka la chaka e a Yankho lolondola ndi B. Bonasi imeneyi imaperekedwa zaka zinayi zilizonse nthawi yomwe ya polisi. Ndiye kuti value ya ndalama ija yatsika, apano tili pa 30,000 kwacha. Mwasala ndi mafunso awiri. funso lanu lachinayi kodi nthawi yodikirira yoti achibale owonjezeredwa akhazikitsidwe pa polisi ya tilinanu funeral policy ndi itiyo ndi a miyezi itatu ndi b miyezi 6

funso lanu lotsiriza kodi ndi ngongole za mtundu wanji zomwe nbs bank imapereka kwa makasitomala ake ndi a ngongole za umwini ngongole za magalimoto komanso ngongole za bizinesi ndi za manyumba kapena ndi b ngongole za magalimoto ngongole za maphunziro kapena ngongole zokhuzana ndi mayendedwe kapena ndi c ngongole ya zovala ngongole za katundu wa nyumba kapena ngongole zokhuzana ndi zida za magesi b muli shuwashuwa mwasankha b tikatero funso limene lolo lalakwika yankho lolondola ndi a imene ili ngongole za umwini ma personal loans za magalimoto ngongole zokhuzana ndi manyumba komanso za bizinesi so ansa yolondola ndi a

tafika ndithu tafika tipezeni Ehe. takulandirani pa chichiri shopping center malo anowa amayang'aniridwa ndi kampani imodzi yomwe ili mkati mwa niko eya nde timati kupatula ndalama zomwe mwawinazo tikupaseni konkuno mphatso muzikumbukira kuti ayi ananditenga tinayenda ndi niko e, ndi gift imeneyi ndi ya inuyo eyetu nde muli ndi mawu otsiriza kwa anthu amene akuona programu iyi kunyumba mawu anga osiriza ndikuthokoza kwambiri pa ntchito yomwe mwagwira ehe ndiso mupitirize kupangirakoso anthu ena e.
mwaphunzira ziwiri zitatu zokhuzana ndi niko Eh, taphunzira zambiri zake zokuti taphunzirapo ndithu eh kuti siku lina mukazatipezanso sizavutika zikhala zinthu zoti muzidziwa kale ayi zosangalatsa ayi ife kwathu nkuthokoza kuti munatenga nawo gawo mumpikisano umenewu eh tathokoza tikatero tafika pa mathero a programu yathu ya lero yotchedwa yendani ndi niko munali ndi ine upile lina malenga ngati mufuna kutenga nawo gawo mu mpikisano umenewu tumizani uthenga wa m'manja imene ili sms ku 0991 323 323 ayimbireni a call center athu pa 323 ngati mufuna kuziwa zambiri zokhudzana ndi niko komanso ma product amene tili nawo program imeneyi iziwulutsidwa pa zodiak tv lolemba lililonse kuyambira half 6 ya mazulo ngati mukufuna kuyipeza mutha kuyipezanso pa facebook page yathu at nico group mw zikomo kwambiri poonera nawo program imeneyi osayiwala masiku onse kuyenda ndi niko